mwaswera bwanji aMalawi nonse chigawo chakumadzulo this is comrade Ntanyiwa on Limpopo FM akuti tamvatu akuti inuyo ndinu a Kondwani anthu azingwa anthu azingwa akupatsidwa ma information onama nde mkatimo akuti akazawo ndi ahule Abdillah Latta ngati akazanu anapezeka pa social media akuvula zovala ndiye kuti mkazi wina aliyense azakhalanso choncho Limpopo FM ndi comrade Ntanyiwa aMalawi ambiri akhala akuimba matelefoni comrade Ntanyiwa kodi za mademonstration zakhala bwanji aMalawi sindikufuna kukutengerani mtunda wautali chigawo chakumadzulo ndingoyankhula mwa apo ndi apo zambiri ndibwere nazo chigawo cha kumamawa choyamba aMalawi ndikufuna ndikuwuzeni zonoti ma demonstration ma demonstration ayimikidwa osati alephereka pamenepapa mundimvetse ma demonstration ayimikidwa osati alephereka chifukwa kulephereka ndi kwina kuyimitsidwa ndi kwina Nde ma demonstration aimikidwa pa zifukwa. Tinaona kalata pa social media imene a DC a Palani analemba kunena kuti ma demonstration sayeneka kuchitika chifukwa chonoti a polisi ku Lilongwe akhala ali ndi akhala ali ndi ntchito zina. Apolisi akhala ali ndi ntchito zina koma aMalawi mukudziwa chani? Mulungu ndi wadongosolo akafuna kumchitisa munthu manyazi amatha kumchitisa munthu manyazi. A DC ayankhula kunena kuti ma demonstrations sakuyeneka kuchitika chifukwa chonoti apolisi akhala akugwira ntchito zina ndikusiya kukhala apolisi onoti akapereke chitetezo choyamba ndizomvetsa chisoni ku community kunali apolisi amene amapereka amaponya ma tear gas funso ndi lonena kuti amadzatani kumene kuja chifukwa iwowo anali ali ndi ntchito zina choyamba ndi chimenecho kwa nthawi yoyamba m'malawi taona boma likulola anthu kumayenda ndi zikwanje ndipo apolisi osamanga wina aliyense kwa nthawi yoyamba tinali ndi bakili muluzi zimenezi sizinachitikepo tinali ndi peter mutharika zimenezi sizinachitikepo tinali ndi malemu bingu wa mutharika zimenezi sizinachitikepo tinali ndi amayi banda joyce banda zimenezi sizinachitikepo zikuchita kuonetsa kunena kuti utsogoleri umene tili nawo pano ndi wopepera utsogoleri umene tili nawo pano ndi wa sataniki chifukwa munthu akakhala wa sataniki samamva zonena za anthu amalawi mundikhululukire chifukwa maiko ena akamaona zimene zija security ya dziko lathu ili bwa anthu kuyenda ndi zikwanje olo a army kukapezeka pamalopo kuti akapereke chitetezo chifukwatu tikhoza kumaona ngati takapambana ifeyo aboma lino tikuyendetsa bwino tikunyada tikutani koma funso ndi lonena kuti maiko ena pamene aona zikwanje akufunsa ati kunena kuti kodi ku malawi are you having police zimenetu anthu akufunsa m'maiko ndayimbiridwa ndi wamkulu wa polisi wa ku Eastern Cape ndaimbiridwa ndi wa polisi wa ku Eastern Cape akundifunsa kunena kuti dzinatu limene ndimadziwika nalo ku South Africa ndi la Thabo ku South Africa amanditchula kuti Thabo akundifunsa kuti Thabo is how police they work in your country mwasonyeza uchitsiru apolisi nonse apolisi aku malawi mwaonetsa uchitsiru wanu chifukwa anthu sangamayende ndi zikwanje osapezeka galimoto ya polisi mukuti kuli police mobile force imene ili ku force kungokhala kumadikilira kunena kuti tikumfuna Ntanyiwa, kumadikilira kunena kuti tikumfuna Norman Chisale, kumadikilira kunena kuti tikumfuna Chihana, kumadikilira anthu kubwera ndi zikwanje and a Malawi ndizomvetsa chisoni tomorrow ndikubwera ndi ma details kwagwidwa wa polisi lero wa NIS national intelligence is it service wagwidwa i got all information in my phone wagwidwa wa polisi amene wakhala akumakalowa ku nyumba kwa peter mutharika ndipo wavomereza kunena kuti ndinatumidwa ndi achimwendo kuti ndikamuphe peter mutharika ndinatumidwa ndi a apsimu wanga kuti ndikamuphe peter mutharika i got all the messages mawa ndikuwerengerani mameseji amene tampeza ndi munthu uyu ndatitu ndili ku lilongwe ndigonanso mu lilongwe momuno panopanso ndili mukawale panopa ndikuyankhula pano ndili mukawale ndili malo ena ake phe basi kumwa zoziziritsa kukhosi wapolisi amalawi wagwidwa zomvetsa chisoni wapezeka ndi mameseji onena kuti mawa malawi ndikamakuuzani mukhumudwa anatumidwa kuti akaphe a Norman Chisale can you believe apolisi atangomva kuti munthu ameneyo wagwidwa kunabwera magalimoto pafupifupi 12 tamva zonena kuti kuno kuli wa polisi amene wagwidwa omwewotu amanena zonena kuti sangapezeke akupita kukagwira ntchito zina lero kungomva kuti wa polisi wagwidwa akubwera ndiye mwanyiyatu wagwidwa waulula mungakhulupirire kunena kuti wa polisi waulula kunena kuti lazarus chakwera anandiuza zonena kuti ndimuphe peter mutharika ndikoti

agape kombe chifukwa chani munasankha kupanga zauchifwamba ndapanga kafukufuku za agape kombe a malawi ndipo satana satana ndi woyipa kwambiri agape kombe you need to repent ndapanga kafukufuku ya history ya agape kombe agape kombe he is a good person he was a good person not he is a good person but he was a good person anali munthu wabwino agape kombe sindikudziwa kunena kuti chimzimu choyipa chimene chinamulowera chinachoka kuti ndapita ku kasungu ndakapeza information ya agape khombe aliyense amanena zono kuti agape khombe munthu wabwino agape khombe munthu wabwino agape khombe munthu wabwino Aga- palibe munthu amene wanena dzina loipa la agape khombe a malawi komano ndizomvetsa chisoni kunena kuti lero lino tikamanena za agape khombe ndekuti tikutchula za zinthu zoipa wagwililira mwana wapita kukaotcha ofesi ya utm wapita kukapanga zakuti anthu akukasungu akuti ifeyo tikumudziwa agape khombe ndi dzina labwino ndipo sitikudziwa kunena kuti makhalidwe oyipa watenga kuti kodi wat- wa- wakatenga kwa mzake amagulisa zipandeyi agape kombe ndafufuzatu mbiri yanu aliyense amene ndakumana naye aliyense akungonena kuti agape khombe aa agape khombe munthu odzazidwa ndi mulungu Aliyense akungolongosola kunena kuti agape khombe, munthu wodzazidwa ndi uzimu agape khombe, chimene chinakupangisani kuti musinthe ndi chati? Amalawi ndikufuna ndikuuzeni nkhani ya ma demonstrations. amene ayimikidwawa ma demonstration akuchitika ndipo ndikufuna ndikupempheni amalawi nonse ma demonstrations amene akubwera chifukwa anthu akuona ngati alephereka ma demonstrations sanalephereke tithokoze kunena kuti mashini obera zi-

Agape Khombe mu umoyo wawo wa uchikhristu ndi kumene aloweraku mawa ndikubwera ndikuwuzeni ndipo ndikufuna amalawi ndikutsimikizireni kunena kuti ma demonstrations ma demonstrations akuchitika sakulephereka ma demonstrations alero anatumizidwa ana kuti apitani mukapange ma demonstrations iwa koma ifeyo titayankhula ndi azikuluakulu ndipo tashauta ndipo mpaka wamkulu wina wachita kunena kuti comrade ntanyiwa we understand komano tikhululukireni nde ma demonstration amene akubwerawo lilongwe mukonzeke ndikuti ma demonstration milandu amalawi ili ku lachisanu milandu ili ku khoti akhoti akufuna aziwe amene analoleza a palani kuti aimise ma demonstrations khoti lilowa lachisanu nde kuchoka lachisanu timva chigamulo chimene chiperekedwe ma demonstrations aliko wiki ya mawa lachinayi kapena lachisanu ma demonstration akuchitika mu lilongwe whether someone like or not ma demonstration akuchitika ndipo azikuluakulu amene akuyendetsa za ma demonstration iwa andipempha kunena kuti comrade ntanyiwa just hold on zimene umafuna upange chifukwa tu zimene ndimafuna kupanga inezi ndizonena kuti ndimafuna tidziwe anapha chilima ndi ndani ndiye ndayimikidwa kuti ndiyime kaye imeneyi tisungire nthawi ya kampeni akuti tisungire nthawi ya kampeni kampeni ikayambika ndene tizabwera ndi audio amalawi azaziwe kuti kodi amene anapanga chipongwe ndege ija kuti igwe ndi chani ali comrade zimenezi zikhala bwanji musadandaule ma audios iwo ndatumizanso ndapasa anthu ena in case ine nditaphedwa

pali mawu pachichewa kuti fulumira anadya gaga amalawi musadandaule audio ilipotu audio imupasidwa a mcp akuona ngati ndiochenjera komatu tithana nawo anamizidwa akuti akhumuleni ntanyiwa dzina lawo ndi kondwani komati ndiye mumaliza kwagwira anthu dziko la malawi ndipo mwanamizidwa a kondwani nankhumwa ndi amene amanamizidwa Ah, amene ndi wakuti amene ndi wakuti amalawi ine ndine nzika ya kuchiradzulu kwathu kuchiradzulu ine ndikuchokera pa khomo pamene panachokera john chilembwe mpaka kwa abeni longwe kumuimbira munthu wina wake kunena kuti "Ah,

amalawi konzekani ma demonstrations amene akubwerawa chifukwa cha zimene zachitika lero tapempha zipani zonse zotsutsa kunena kuti ngati mukufuna kunena kuti mulamulire dziko lino tikufuna ma president anu abwere pa ground

chokhumudwitsa chimene ndikufuna ndichiyankhule madzulo ano kaya amene mmakonda chipani cha dpp mudane nane ine danani nane palibe vuto koma ndiyankhule zoona zake zenizeni chokhumudwitsa chimene chachitika mu tsiku la lero and ma demonstrations aja akanakhala kuti amachitika ma demonstration aja sakanakhalabe bwino koma chifukwa chonoti mulungu wathu ali ndi kuthekera ndikufuna ndiyankhule a dpp mawa muimbirane matelefoni a dpp mawa mukhale pasi a dpp muyankhulane ineyo ndine okhumudwa ngati comrade ntanyiwa osati enawo enawo sindikuziwa koma ineyo ndine okhumudwa Choyamba, mwakatenga anyamata agangata, uthenga ukupita kwa inu agangata. Agangata mwakatenga anyamata a ku Lilongwe, anyamata amene anapita anyamata amene anapita ku chikangawa kukapha anthu 9 aja inuyo ndikukatenga anyamata amene aja kuti akatetezere ma demonstration anu munaganiza bwanji a gangata a dpp ndikufuna muwayitanise a gangata mukhale nawo pansi ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti A Gangata ngati mmaona a Malawi ku Lilongwe akukusatirani, akukusatirani chifukwa cha zina la dpp. If you are planning to leave dpp kupita ku mcp, anthu amene aja sazakusatirani ndikuti ndikufuna ndiyankhule. Inu aku dpp a general secretary a Peter Mutharika ma demonstrations awa asanachitike you need to call Gangata mukhale naye pansi zimene apanga a Gangata ndizolakwika sangapite kukatenga achina eric phakamisa sangapite kukatenga achina dala kadula sangapite kukatenga achina munlo kunena kuti akakhale oteteza mabodyguard oteteza mademonstration amene akuchitika ndani mmalawi amene sakudziwa zonoti anthu awa achina munlo achina david malamula ndi anthu osokoneza. Lero a Gangata mungamakaatenge anthu amenewa nkunena kuti tiyeni mukatithandizire kutitetezera, there is something fishy a Gangata. We are suspecting something. We know you grow up in the ghetto akhoza kukhala anyamata amene mwakula nawo limodzi komano apapa ndiye agangata ndisaname mwandikhumudwisa ndikuyankhula ngati comrade mtanyiwa ndili okhumudwa kwambiri ndili okhumudwa chifukwa ma information amene ndapeza kuchokanso kwa nis anga akundiuza zonena kuti you made a big mistake because anthu omwewo amene agangata munachita hayala ndi omwewo amatenga ma information kumakaapatsa a Richard Chimwendo Banda mundikhululukira Mtimbiru wabeba iwe ni banjala

phakamisa kuti akakhale okutetezani pamenepapa pamenepapa tili mukafukufuku tikufuna tidziwe ndamva kamphekesera kena kake ndamva kamphekesera kena kake amalawi aku central region adayika chikhulupiriro mwa inu

ndikuti anthu akumazaza pa msonkhano aja akuzazatu chifukwa cha zina la dpp osati chifukwa cha gangata nde mwina muzatha kuzinamiza kunena kuti a no anthu awa akubwera chifukwa cha ineyo nde nditachoka ku chipani kuno ndikupita ku mcp anthu azabwera ndikuperekatu uthenga ku dpp ku chipani chonse cha dpp central executive committee ayitaneni agangata muwafunse anaganiza bwanji kukaatenga achina eric phakamisa kuti akakhale achitetezo a iwo. Ndifuna ndidziwe pamenepopo Amalawi ma demonstration iwo asokonekera chifukwa cha ndondomeko yoyipa imene anayikhazikisa a Gangata. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. A comrade inuyo ndiye ndinu activist weniweni osayang'ana mbali. Nanga anthu amati "Ah, amene ndi wa DPP." Ine si wa DPP itu. Ine si wa DPP.

chigawo cha kumadzulo limpopo fm tikuti mawa tikupasirani zonse tikuti wa polisi tu wagwidwa wa nis wagwidwa Tikupasiraninsoni dzina lake kuti wa polisi ameneyi ndi ndani ndipo ma message amene wakhala akulumikizana ndi anthu tili nawo pa Limpopo FM ndipo anthu amene anamutuma waululaso. A president a dziko lino ali mkatimo akuti anamtuma kuti akamuphe Peter Mutharika komanso amuphe Chisale.